akụkọ m ga-akọrọ unu ụmụaka daalụkwanụ ndewonụ afa akụkọ anyị ga-akọrọ unu tata bụ mbe na agụ iyi inu sokwana ya bụ na nkịta raa nshị eze eree ewu n'oge gboo Oge ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ bikọtara ọnụ na-asụ ofu asụsụ, onye isi obodo wee sị fa na fa ga na-ebi n'udo. Ife melụ bụ na o nwerọ onye ga-eli ibe ya. Mmadụ na anụmanụ niile wee kweta na o nwerọ onye ga-eli ibe ya, fa wee bilu n'udo. Sọ onye jụrụ bụ agụ iyi. Agụ iyi wee sị na ya bi n'ime mmiri, na ya ebirọ n'enu anị, na o nwerọ ka ya ga-esi wee na-asọpụrụ onye bi n'enu anị ọ bịa tielu ya iwu na ya anọrọ n'iwu afụ iwu afụ ejiderọ ya o wee bụrụ na e mekata dịka ofu na ofu ọnwa agụ iyi abata bịa mabụrụ ofu mmadụ maọbụ anụmanụ wee lie onye isi obodo wee tinye ndị nche wee sị ka e nwee ndị nche ga na-eche obodo ọ bụrụ na fa fụ agụ iyi ka ọ na-abịa fa ama ọkwa ndị mmadụ agbafusịa e wee luo oge e wee nwee ọkọchị anị niile bịa kpọọ nkụ ọkọchị wee bịa mmiri wee taa ebe agụ iyi na-enwe ife olili ya azụ na anụ ị bịakwa oli n'enu anị ugbo ndị mmadụ wee kpọchasịa nkụ afụfụ wee dịlụ mmadụ ncha niile mbe wee lobe etu ya ga-esi wee na-eliju afọ ya na ezinụnọ ya n'oge ọkọchị anụnwa o wee bịa wee pịa isi isi mmụọ o wee dị ka isi agụ iyi ọ bịa kpọta ụmụ ya ndị be ya niile ezinụnọ ya niile nke nwata nwoke gbanitegolo enu obele nwa okolobịa o kpunye ya isi agụ iyi afụ okenye abịa tado nke a n'ọdụdụ okenye ọzọ abịa tado ya n'ọdụdụ o welu ndị bulu ibu tinyesịa n'etiti fa wee dị ka afọ afọ agụ iyi ndị tọtalụ ibe fa soluzie n'usoro n'usoro n'usoro nke bụzi na ezigbote obele nwa ya bụzi ọdụ fa wee dịka agụ iyi wee welu nwayọọ nwayọọ wee kpụlụ wee na-abịa obodo na-abịa obodo oge fa na-abịa ndị nche etinye wee fụ ka fa na-abịa wee tibelu ndị mmadụ na agụ iyi abịa o, agụ iyi abịa o. unu rapụ nni rapụ nne rapụ nna rapụ ụmụaka rapụ okenye onye ọbụna gbaba rapụ nni gbabakwa zọbakwa ndụ gị o na ndụ bụ isi sị na ada agwakwa ochi ntị na agha esu wee gụba ya n'ukwe wee sị agụ iyi abịa

mbe na ndị ezinụlọ ya wee mabanye na be ndị mmadụ wee bukọba ife niile ndị fa gbafulu fa rapụsị wee gbaa ọsọ fa bukọlụ fa ncha wee naa na be fa jee tinye ụfọdụ n'ọba wee libe tupu izu agwụkwa fa elisigokwa fa wee chiyatakwa n'obodo kpụkwa onwe fa ka agụ iyi etu a fa si wee kpụsi onwe fa wee bịakwa nwayọọ nwayọọ na-agakwa n'obodo ndị nche afụkwa fa tie mkpu onye ọbụna arapụ ife niine tinye isi n'ọfịa na-agba ife a ka fa megide kwa izu izu bụnụ mkpụlụ ụbọsị ịnọ n'ọnwa ọnwa nwelu izu isaa n'ofu ọnwa fa abịagoli ugbolo isaa ife a wee kalịa ndị obodo maka na egwu dịzi ebe niile ee ọ bụzikwa agụ iyi agụ iyi ada abịa na agụ iyi na-abịabu ofu ugbolo n'ọnwa kezi nke agụ iyi na-abịazi kwa izu kwa izu fa wee onye isi obodo na ndị ndị okenye niine wee gbadaa n'ikpele mmili wee kpọkuo agụ iyi wee sị agụ iyi ọ gịnị dịkwa n'ife a kezi nke ị na-abịazi kwa izu wee bịa na-adọlụ na-ezu anyị ori kedu ife mekwanụlụ agụ iyi wee sị na ọ bụrọkwa ya o ah kee onye na-emebizi afa ya etu anụwa ọkwa na ya bụ na nkịta laa nsị e- eze elee ewu ee ọ sị na ọ bụrọkwa ya na ya jide onye na-eme ife a na-emebi afa ya na onye a ga-ekwu eziokwu agụ iyi wee sị ndị isi obodo ife mele ọ bụ unu kwelu aga m ejidelu unu onye a na-abịa oshi anụwa aga m ejide ya mana ife unu ga-emelu m bụ na kwa ọnwa unu ga na-enye m nni fa sị ya na fa kwetara ị ma na mbe na ndị be ya na-abịa kwa izu e wee luo ka izu na-abịa agụ iyi wee si na mmili pụta wee bịa n'enu anị wee jee n'ebe ukwu osisi dalụ wee jee zoo n'azụ ebe a wee na-eche o terọ aka O wee fụ ife yikwalụ agụ iyi ka ọ na-abịa, ọ bụlụ mbe na ndị be ezinụnọ ya, etu a fa si wee jidesi onwe fa fa dị ka agụ iyi. O wee fụ ka o ji nwayọọ nwayọọ wee na-abịa, ji nwayọọ nwayọọ na-abịa. Oge a ndị nche obodo wee fụ ka fa na-abịa wee tibe mkpu raba nkenu ndị mmadụ na ụmụ anụmanụ onye ọbụna rapụ ife niine ọ na-eme rapụ wee gbaba ọsọ Oge a ọ bịalutebelu nso bụ mbe na ndị bie. Agụiyi wee sizie n'azụ osisi a wee mapụta wee chụba fa. Mbe na ụmụ ya gba- gbasasịa onwe fa ma fa mara na-agba ọsọ. Agụiyi wee gbaa wee gbaa fa okilikili wee kpokọta fa ọnụ wee tibe mkpu sị ndị obodo bịanụ obodo bịanụ ka unu fụ ife na-eme. Ndị obodo wee gbachiyata wee bịa wee na-ene mbe na ezinụnọ ya onye isi wee sị mbe ya na ọ gị na ezinụnọ gị na-eme anyị ife niine a wee mee na arụ afọrọ mmadụ n'obodo ee wee bịa na-ezu anyị ori ị ga-ata afụfụ maka ya agụ iyi sị na ya ma ntalamafụfụ a ga-enye fa n'ife mere obodo sị jee kobe fa n'enu osisi ka fa kolo ebe afụ luo mgbe onye isi obodo sị sị ketuo fa onye isi sị na ọ dị mma wee kpọọ enwe sị enwe na ndị bie ngwa kpọlụnụ fa etu a fa dị ka agụ iyi fa na ọkwa ka agụ iyi wee kpọlụ fa wee bugo n'enu enu osisi n'enu enu wee buluo fa ebe afụ nke bụbu isi agụ iyi ya nwa bụ nke nọ n'ezigbo enu wee jide osisi ndị ọzọ o buluzie arụ ndị ọzọ ndị ọzọ jidezie wee kolo ebe a ndị obodo wee bịa na-agafe na-akwa fa emu sị fa ehe unu na-emegonu na anụ naa taa echi bụ nta anụ naa taa echi bụ nta ntọọ nụ fa wee kogide n'enu osisi o awa dị one na one mgbe ike gwụlụ nke nke a jide fa ncha o wee rapụ aka ya fa- fa ncha wee si n'enu ebe a wee daa n'anị wee tiwalisi azụ fa ọ ya mere na luo tata Ị fụ mbe, ị fụ ebe azụ ya tiwasịlị etiwasị oge a fa si n'enu ukwu osisi wee daa. Chakpii! Ife mmụta dị n'akụkọ a bụ na ee oshi ajọka ije oshi ajọka nne na nna ekwesirọ ịkụzili ụmụ fa etu e si ezu oshi ee eh? nekwa ka mbe si wee kụzieli ezinụnọ ya etu fa ga-esi eje oshi ọ jọka ọ bụrụ na ị na-ezu ori kwụsị ya na ọ jọka chakpii nchekwado asụsụ Igbo na omenanị Igbo bụ ọlụ dịlụ mụ na gị